Dia dhíobh agus fáilte, Hello to all and welcome. An teideal atá ar an scéal seo inniu ná An Stoirm, The title of our story today is An Stoirm, The Storm. Ar dtús, cé atá sa phictiúr? Cé, who? Who is in the picture? Bhuel, i bpictiúr a haon, tá Mamaí, Síofra, Seán, Taffy, agus Lola sa phictiúr. An bhfuil an clann go léir sa phictiúr? An clann go léir, the whole family? Níl. Níl Daidí agus Oisín sa phictiúr. Tá Mamaí agus na páistí sa seomra suite. They're in the sitting room. I bpictiúr a dó, cé atá sa phictiúr? Tá Mamaí, Seán, Síofra agus beirt fhear sa phictiúr. Beirt fhear, two men. An bhfuil an clann go léir sa phictiúr seo? Níl. Níl Daidí agus Oisín sa phictiúr arís.

Tá sé gaofar amuigh. It is windy. Tá sé gaofar. Is tá tintreach agus toirneach sa spéir. And there is lightning and thunder in the sky. Tintreach agus toirneach. Lightning and thunder. Tá scamall dorcha sa spéir freisin. Scamall dorcha, a dark cloud. Tá stoirm ar siúl, there is a storm ar siúl, happening, or there is a storm on. I bpictiúr a haon, cad nó céard atá sa phictiúr? What is in the picture? Cad atá sa phictiúr? Tá scáth baistí sa phictiúr. Tá teilifís sa phictiúr. Tá fuinneog sa phictiúr. There is a window, fuinneog, sa phictiúr. Tá coinneal sa phictiúr. Coinneal, a candle, tá coinneal sa phictiúr. Tá an coinneal in aice leis an bhfuinneog. The candle is next to the window. Tá raidió ar an tseilf. Féachaigí ar Mamaí. Cad atá á dhéanamh aici? What is she doing? Cad atá á dhéanamh aici? Tá Mamaí ag féachaint ar an teilifís. ag féachaint looking at the television ar an teilifís. Tá an nuacht ar siúl the news an nuacht tá sé ar siúl it is on Tá imní ar Mhamaí. Tá imní uirthi. Mammy is worried. Imní. Cad atá á dhéanamh ag na páistí? What are the children doing? Cad atá á dhéanamh acu? Tá siad ag féachaint ar Mhamaí. They are looking at Mammy. Ag féachaint uirthi. Tá eagla orthu. They are scared. Tá eagla orthu. Ní maith leo an stoirm. Ní maith leo They don't like They don't like the storm. Tá eagla ar Thaffy agus ar Lola freisin. Taffy and Lola are scared as well. Féachaigí anois ar phictiúr a dó. Cad, nó céard, atá sa phictiúr? What is in the picture? Céard atá sa phictiúr? Tá bogha báistí sa phictiúr. Bogha báistí. A rainbow. Tá bogha báistí sa phictiúr, there is a rainbow in the picture. Tá an stoirm thart anois, the storm is over. Tá sé thart anois. Tá an ghrian ag taitneamh agus tá bogha báistí sa spéir, the sun is shining and there's a rainbow in the sky. Tá crann sa phictiúr, Crann, a tree. Bhí an stoirm go dona, The storm was bad. Bhí sé go dona. Tá na crainn seo briste, These trees. Na crainn seo, tá siad briste, They are broken. Tá a lán damáiste déanta do na tithe.

Duilleoga? Leaves. There are leaves everywhere as well, Tá duilleoga i ngach áit freisin. Tá dréimire sa phictiúr. Dréimire? Ladder. There is a ladder in the picture, Tá an fear dóiteáin ar an dréimire. An Fear Dóiteáin, The Fireman Tá an fear dóiteáin ar an dréimire, The fireman is on the ladder. Tá cat ar an díon, cat, cat, There is a cat ar an díon, on the roof. Tá an fear dóiteáin ag sábháil an cat, The fireman is saving the cat. Tá sé ag sábháil an cat. Cad atá á dhéanamh ag Mamaí agus na páistí? What are Mommy and the children doing? Tá Mamaí agus na páistí ag glanadh. Tá scuab ina lámh ag Síofra. Mommy and the children are cleaning. Síofra has a brush in her hand. Tá scuab ina lámh ag Síofra. Tá géaga ar an talamh. Géaga? twigs or sticks. Tá géaga ar an talamh. Tá géaga ina lámh ag Mamaí agus ag Seán. Mommy and Seán have sticks in their hand. Tá heileacaptar ag eitilt sa spéir. There's a helicopter flying in the sky. Tá heileacaptar ag eitilt sa spéir. Tá fear ag seoladh i mbád. There is a man sailing in a boat, tá fear ag seoladh i mbád, mar tá a lán uisce mórthimpeall. Because there's a lot of water around him, tá a lán uisce mórthimpeall.